Cad é mar atá tú? Cad é mar atá tú? Tá mé go maith. Tá mé ina bhainisteoir anseo le Pobal le Chéile ar Chloich Cheann Fhaola. Tá ciorcal comhrá againn do phobal na Úcráine. I mí Lúnasa fiche fiche a trí tháinig DLDC ag Pobal le Chéile le cur in iúl dúinn go raibh fiche a seacht de phobal na Úcráine ag teacht anseo go Fál Carrach agus an dtiocfadh linn freastal orthu. D'eagraigh muid ranganna comhrá Béarla a chur ar fáil daofa anseo in Ionad Gaeilge Cholm Cille. Nuair a bhíonn tú do mhúinteoir tá sé doiligh éirí as. Tá mé ar scor le ceithre bliana ach tá sé galánta an deis a thapú anseo bheith ag teagasc Béarla agus bit de Gaeilge do na daoine a bhog isteach sa cheantar muintir na hÚcráine. Tá mé ag cuidiú leis an iarracht mhór atá á dhéanamh againn anseo ag tabhairt daoine úra le chéile agus cairdeas ar leith cruthaithe eadrainn de réir a chéile. Tá sé ag cur feabhas ar a cuid, ar a teangaidh, cultúr na háite agus tá sé ag tabhairt eolas do mhuintir na háite ar chuid cultúr s'acusan. Tá muid ag foghlaim óna chéile. Tá muidinne ag foghlaim faoin cheantar as a dtáinig siadsan agus níl teach ar bith sa cheantar seo. nach bhfuil daoine acu in áiteacha eile agus tá siadsan ann chan toisc go bhfuil siad ag éalú ó chogadh nó ó léirscrios nó ó mharú agus go bhfuil baile acu go dtig leo teacht ar ais ar cuairt aige agus na daoine bochta seo ní thig leo sin a dhéanamh. Tá siad ag fáil scéalta. Laethe áirithe tig siad isteach anseo agus bíonn siad croíbhriste mar chuala siad faoi buamaí ina mbailte féin nó tá daoine muinteartha nó cairde leo i ndiaidh bás a fháil agus tá sin ag tarlú leis na daoine breátha seo. Tá siopa pobail againn anseo agus tá thart fá dó dhéag oibrí deonach ag obair i siopa an phobail. Tá sa siopa pobail bíonn muid ag díol earraí agus rudaí agus rachaidh an t-airgead sin uilig chun sochair ar Bheadh feitheamh an phobail le cúrsaí drámaíochta a chur ar fáil do pháistí óga saor in aisce, cúrsaí ceoil, ceolchoirm agus a mhórchuid eile. Tá grúpa teiripí ealaíne i ndiaidh toisithe. Tá grúpaí ann fá choinne tachrán agus tuismitheoirí. taispeántaisí ealaíne, taispeántaisí faisin, ag taispeáint don phobal go bhfuil ionchuimsiú ag tarlú ins an cheantar seo ní amháin do pobail áirithe cosúil le tuismitheoirí óga nó muintir na hÚcráine ach an pobal ar fad i gcoitinn. So tá pobal le chéile, tá siad iontach tábhachtach sa cheantar. Tá Rosemary agus an scaifte i gcónaí ag eagrú rudaí. Tá an duine deonach iontach tábhachtach sa cheantar agus tá neart daoine ag obair go deonach sa cheantar seo ach tá spás ann i gcónaí do dhaoine eile. So, fáilte isteach. Yeah, baineann siad sult as teacht anseo, tá siad ag meascadh le na daoine, tá siad ag gabháil na scoile anseo agus tá siad ag foghlaim cúpla Béarla uair, cúpla focal Gaeilge fosta. Bualadh bos! Sílim féin go bhfuil sé iontach iontach tábhachtach. Cuireann sé go mór le do shaol agus tá sé deas rud inteacht a thabhairt ar ais. Tá sé de phléisiúr agus de phribhléid agam bheith páirteach sa ghrúpa seo. Sin é.